ya bụ ndị nke na-aga ije abalị nakwa ndị na-abanye moto mgbachapụ okporo ụzọ anyị bụ ndị kidnapa na ndị ori moto one chance ewetara unu ozi ọma nke a ka anyị gwa unu na anyị amalitego ọrụ anyị n'uju maka na disemba na-akpụdebe nso n'ike n'ike unu maara nke ọma na ọ bụ ebe onye na-arụ ka o si eri ọrụ anyị bụ ịtọrọ ndị mmadụ igwukwa ndị mmadụ 419 ekwanụ na ọ bụ ihe anyị rụtara ka anyị ga-esi gotere ndị be anyị rice na krismas ya bụ gbaa mbọ na-apụta ebe anyị ga-afụ gị ma magburu gị anyị achọghị ịchụ gị ọsọ atakwala anyị afụfụ ma anyị bịa iburu gị ah! chetakwa na onweghị ihe ndị polisi maọbụ ndị vigilanti ga-eme anyị God have mercy upon us. gbaa mbọ kwụọ ụgwọ gị n'oge ka ị nwere onwe gị maka na i gbuo anyị oge ị ga-achọpụta na kidney gị dị ndị ọzọ mkpa i gbuo anyị oge ị mara na mkpụrụ amụ gị dị ndị China nnukwu mkpa i gbukwaa anyị oge ị mara na mkpụrụ obi gị dị ka akara ọkụ ndị mmadụ kwụ na line na-eche ya eche oge ọzọ ị mara na anyị ga-egbu gị part by part ree gị etu ndị Mgbuka Obosi si egbuka moto part by part ma resịkwa gị ndị ọzọ okwu nke ndị kidnapa na ndị moto one chance ihere mee ndị polis mewa ndị vigilante ndị Saint Ikegwu parish unu na-anụ ya ọfụma na ozi ọma nke e wetara anyị tata akwụkwọ ndị kidnapa chapter 5 verse 6 ịgbadata ifukwa oziọma ọzọ ewetakwara n'akwụkwọ ndị one chance ndị 419 ha na-akọwara anyị n'oziọma nke tata na ha malitego ọrụ ha n'uju ya bụ dịka gụnwa bụ onye na-aga ije abalị ha gụnyere gị dịka kọstọma fa so gbaa mbọ fụ na ị na-aga by 8 9 10 na-amịgharị famịlị ka anyị mara na ọ disemba ka a na-agba ihe a disemba ka a na-achọ ịgba ebute gị ya bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ a sị gị kwụọ ewere mkpụrụ amụ gị mee gịnị ree ndị nye ndị ọ dị mkpa egbuka gị part by part so ndụmọdụ anyị na-enyekwa ndị parish anyị niile tata bụ gịnị ebe ọ bụla ị ga ị nọ Ọnịcha ebe ọ bụla ị na-aga gbaa mbọ fụ na ị na-abanye moto na registered park enwere registered park registered moto everywhere ị sị ka ị baa moto one chance na ọ dị gị ọsịsọ lekwa gị ka a harvest organ gị niile resịa ndị mmadụ maka ama nwere ọ bụrụ na ndị be unu ejirọ ego ebute gị a ga-eme gịnị a ga-egbu gị part by part ka ndị Mgbuka Obosi resị ya ndị mmadụ ndị na-ego ya kwụ na line dịka ha si wee kọwara anyị n'ozọma na ndị mkpụrụ obi ndị mmadụ kịta dịka akara ọkụ enwe ndị kwụ na line na-eche kidney ndị mmadụ dịka akara ọkụ enwe ndị kwụ na line na-eche ka ị gbanarị ya nke a agazila ije abalị enwe ebe ọbụla ị na-aga n'ime ogbe maka ndị nọ Ọnịcha ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị were keke charter ebe a ka ị dị safe maka a na-ezukwa na keke na-ezu ma na bus i biri n'Enugwu biri na Owerri biri na Aba biri na Ebonyi State gbaa mbọ from now na-eme gịnị na-ala n'oge maka na anyị enwerọ security n'ala Igbo security adịrọ n'ala Igbo chewekwa onwe gị nche maka i chewe ka ndị vigilante bịa wapụta gị i chewe ka ndị police ma ndị army napụta gị before ha na-abịa e gbuchago gị so kee uru ọ ga-abara gị na ndị vigilante bịa tụtụtazi ozu gị ebe a harvestịgoro organ gị niile so gbaa mbọ were okwu nke a mee ihe dịka okwu ndị kidnapper wetara anyị kwụrụnụ ọtọ ka anyị gbasa anyị ga-enye na onyinye oke amanya onyinye gbasa onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka chukwu ji ike niile gọzie ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ nawa n'udo na misa agwụsịgo